Oi cun Eja TV seus andendi a Santu Aingiu, sa bidda campidanesa de su Tzafaranu. Ingunis s'at a atobiai Manuela, un'amiga chi s'at a acumpangiai peri su logu, a biri is campus e is domus, a connosci is amigus e is traballadoris de su Tzafaranu. Seus giai arribbaus, andeus ddoi! Saludi, seus in Santu Aingiu po sa festa de su Tzafaranu, oi s'acumpangiat un'amiga, Manuela Ennas de Boxis de Murriali, Chi s'at a unu pagheddu spiegai e ghiai in custa dì de festa ma finas de traballu. Intendeus in deretura a Manuela e ddi pregontaus unu pagheddu de si contai de s'inghitzu de custa festa, cumenti est nàscia, cumenti est andende in antis e totu su contu.
E gràtzias a osatrus chi seis benius a Santu 'Engiu oi, si fait meda prexeri a fai custa collaboratzioni cun osatrus, cun Eja TV e Boxis de Murriali, poita ocannu s'amministratzioni comunali at bòfiu fai pròpiu custa mostra in sa in sardu, at bòfiu pentzai a sa lìngua sarda po promovi su prodotu de s'identidadi nosta chi est su tzafanau, de sempri su tzafanau est su sìmbulu de Santu 'Engiu. e s'est patu giustu a ddu promovi puru in sa lìngua de s'identidadi. Seus innoi in s'atu a bodi su Tzafanau cumenti podeis bi, e oi at essi sa segunda dì de sa mosta regionali, sa binticuatrèsima, e si fait meda prexei si contai cumenti su Tzafanau est arribbau In bidda nosta si chistionat de su noi sèculu pustis de Cristu, gràtzias a is mònacus de s'Òrdini de Santu Basiliu chi ant ant fraigau su cuventu de Santa Luxia. Issus beniant de su Medi Orienti e innoi su sa curtivatzioni de su tzafanau fiat giai giai famada meda in totu su mundu. Innoi a Santu 'Èngiu giai de insaras su tzafanau at pigau una soti manna e fintzas a immoi est su bantu nostu.
Apu studiau architetura però de de una pariga 'e annus a custa parti seu torrada a traballai sa terra cumenti fadiat nonnu miu po ddu coltivai Tocat a preparai prima is terreus, s'annu prima, prantendi cussus chi funt is prodotus chi arrichischint sa terra, cumenti sa fa, cumenti su pisurci. Su tzafanau tenit u' ciclu produtivu de cuatru annus e infati tocat a ddu prantai in s'istadi, in su mesi de austu, e poi ddu depeus depeus aspetai chi chi froriscat in su mesi de de ognasanti. Beneus a mengianu a chitzi Faci a ora 'e is otu a a ndi ddu boddì e poi ddu potaus a domu e a meri e a meri appena prandiu ddu inghitzaus a ddu pullì. S'azienda nosta fait pati de sa DOP Zafferanu 'e Sardigna e gràtzias a custu riconoscimentu podeus bantai sa callidadi e sa bontadi de su tzafanau de Santu 'Engiu in totu in totu s'Europa e in totu su mundu puru. S'iat a praxi tenni prus collaboratzioni cun cun is atras biddas chi produxint su su tzafanau e is aspetaus a sa mostra.
Manuela teniat cosa 'e fai e s'at lassau unu momenteddu, deu nd'apu aprofitau po mi fai unu giru in sa bidda e po andai a mi biri s'esposizioni de is produsidoris. Cun s'occasioni apu agatau su speciali po su tzafaranu de Boxis de Murriali, Su giornali in sardu de sa bidda. E finas a atrus produsidoris de cussas partis, de binu, casu, meli, arresojas e atras cosas bellas. E apu finas arrexonau a Gavinu Inconis, chi s'at contau s'esperientzia cosa sua cun su tzafaranu e su presidiu Slow Food. Po raggiungi custu marchiu DOP nci eus postu. unus cantus annus e purtropu no seus arrennescius a convinci totus is produtoris, ne de sa bidda nostra ne de is atras biddas chi iant a depi produsi custu custu prodotu. No nc'est aggregatzioni, no nc'est no nc'est agiudu de parti de is amministratzionis, a su mancu fintzas a imui est stetiu aici, poi E s'auguraus chi de imoi in antis is amministradores de custa bidda puru siant prus interessados a valorizai custu prodotu. Nareus ca nosu essendu Presidiu Slow Food teneus cussus canalis chi si permittint de tenni is compradoris, Però in su momentu cussu de sa dop s'at donau, su marchiu de sa dop s'at donau prus pagu visibilidadi de cussu de fai parti de su presidiu Slow Food. Is giovunus, segundu mei, si podint acostai chi calincunu antzianu donat is istrutzionis e poi si ponint u' pogheddu a parti, opuru si podint fai is cosas in regula circhendu de De sighì cussu chi est su disciplinari de sa DOP. Poi su Zafferanu bessit asuba de formas foras de Sardigna, siat cumenti bendita de bulbus per esempiu, anzi, in sardu po essi prus precisus si narat conca, eus a nau u' termini u' pogheddu Poita nc'est su mercau, nc'est sa richesta, me is atras regionis italianas puru, nc'est pagu de discuti. Tengiu sa speranza chi is atrus produtoris puru si rendant contu ca, cumenti apu nau prima, po podi, po si podi diferentziai de is atrus, teneus u' riconoscimentu comunitariu Sfrutau custu. In d'un'atru aposentu de sa mostra eus atobiau a su sìndigu e a su presidenti de sa Pro Loco, chi s'ant contau de su cuncòrdiu de sa festa. Seus fendi custa festa oi unu pogheddu disturbada de su de su tempus mau, però eus fatu su girixeddu in bicicleta me is campus de zafanau e est andendi beni. Imoi nc'est bessiu puru su soli e quindi seus cuntentus. E eus cicau de cambiai cicchendi de ci poni is piciocheddus, nosu naraus ca su zafanau est una una unu traballu individualista e invece seus cicchendi de ddu fai colletivu est una cosa manna, però cicchendi de estendi invece de fai sa tradizioni in maniera verticali Cioè babbu, fillu, nebodis, seus circhendi de poni is amigus, no, is cumpangius, e fai una cosa un pogheddu prus in mannu, in maniera chi po San Gavinu arribbit u' pogheddu de beneficiu. Sa festa est torrada a nasci in is annus otanta e un'idea de piciocus de bona volontadi chi s'arregordant de su zafanau si funt postus a torrai a arai a produxi su zafanau Poita fiat una cosa, si fiat scarèscia, a su mancu binti trint'annus fiat in bidda, no si fadiat su zafaranu a livellu bolis nai de produzioni de coltivazioni, poita fiant mancadas su is figuras prus importantis, is figuras prus importantis fiant is zafaranaias, fiant femieddas chi arregolliant totu su zafaranu de bidda, ddu pinnicànt e andànt me is biddas a ddu bendi Mortas custas figuras, u' pogheddu est arruta s'usanza de de prantai zafaranu e cun cussu chi agatast su zafaranu fiat in bustinas me is supermercaus. S'est torrau a fai custa festa e prima a livellu propriu spontaneu, autofinantziada cumenti si narat e poi s'est interessada s'amministratzioni comunali de de insaras e s'est cresciu, s'est cresciu unu cumenti, no sceti de numericamenti ma de importanza est diventau puntu de riferimentu, riferimentu non sceti in zona, a bellu a bellu crèscia e nc'ant creitu certus giòvunus, ant torrau a produsi su tafaranu a sa moda antiga sempri e sempri cun su lodami, cioè propriu cun is pràtigas antigas, sempri cun s'usanza de zerriai bixinas a ddu boddiri e ddu limpiai Est torrada a bellu a bellu s'usanza de ddu pote usai in coxina puru, est una cosa importanti e produci e ddu bendi chiaramente no e ddu usai. Manuela at ispaciau sa cosa 'e fai e nd'est torrada anche nosu. Impari seus andaus a agatai custa femina de Sant'Aingiu chi est bella meda arricamendi. S'at contau cumenti at imparau e su chi 'olit imparai issa a is giovanas de Santu Aingiu, po chi potzat sighiri custu bellu connotu de sa bidda.
Seu de Santuèngiu, mi tzerru Chiara Atzori, tèngiu tres fradis, mama e babu funt mortus, apu imparau in domu 'e signora Dina Caria, una signora chi s'at, cioè fiaus trinta, ndi sforrat ogna mesi trinta piciocheddas arricamendu, e quindi deu fia una de is prus mannixeddas chi ddoi fia e ponia is ateras pitias a ricamai a manu Poi apu sighiu, apu sighiu custa custu mestieri chi m'est praxiu e apu inghitzau a imparai custu intagliu cun custa machina de su millenoixentus custa machina e quindi a bellu a bellu poi deo is disegnus fatzu preparu totu is disegnus deo de conca mia, imoi sa specializzazioni mia oltre a s'intagliu funt is cuadrus, is cuadrus a bellu a bellu totu a machina e a manu totu intagliaus poi a bellu a bellu apo inghitzau a fai traballai s'oru e cun s'oru mi 'onat prus soddisfatzioni in su sensu chi est una cosa bellissima, oltre a cussu apu tesinantau de fai su tzafanau puru, frori de su tzafanau puru cun is enas de su tzafanau totu in oru chi est bellissima, a sa genti praxit meda Seu disposta a insegnai e a fai bia a sa genti cumenti si fait, tant'est berus benit meda genti po bì traballendi custu custu oru, nareus. Seu sempri in sa ricerca de imparai is piciocheddas, infati ndi tengiu puru piciocheddas de ses set'annus e poi depu incominciai puru a insegnai, a fai insegnamentu e po sa terza edadi nareus genti meistas, dotoressas, insoma. Po nosu puru est arribbada s'ora 'e papai, ca giai si minescit. Intzandus seus andaus a unu de is ristorantis storicus de sa bidda, Santa Luxia, a tastai cosa bona cundia a tzafaranu.
Su tzafanau de bidda est unu tzafanau unicu in totu sa Sardegna e cussu tzafanau Creat custu colori giallu chi bideis, custu cabori. Is cruguxonis benti cotus giai in sa in s'acua cun su zafanau e benti cundius cun de petza 'e procu e cibudda. Est unu est unu prodotu unu pogheddu poveru de sa nosta traditzioni e tenit de meda bellu ca s'intendit propriu su sabori 'e su zafanau. Su sabori predominante aintru 'e su cruguxoni est s'arrescotu, però su zafanau ddi coberrit beni su sabori, antzi ddi creat pròpiu una bella, unu bellu cabori, unu bellu sabori. Fait prexeri sempri ca Santu 'Engiu est connota po su zafanau, nosu ddu produseus, ddu preparaus, ddu codeus e donaus su prodotu finiu. Oltre a custus, custu pratu, su chi est unu de is tantus, ndi fadeus meda atrus e funt totus a base de su tzafanau, partendi giai de sa de sa petza cundida cun su tzafanau a su pisci condiu cun su tzafanau. In su pastificiu si producint puru de atrus drucis fatus cun su tzafanau, anicinus eccetera eccetera. Su tzafanau in bidda no est chi crescit In dognas terras a su stessu modu, nci at terras prus bellas e terras prus malas. Nonnu miu, ca ndi teniat giai meda terras, afitàt is terras a s'atru nonnu miu, pròpiu po fai su tzafanau, poita cussa, narànt ca cussa terra fiat pròpiu bella, sa prus bella po fai tzafanau. E nosu, giai de corant'annus, continuaus a coltivai sempri su tzafanau inguni.
Est giai iscurighendi, ma cun Deus ancora si fait una bella passillada, in mesu 'e sa genti in festa e a biri is paradas de is produsidoris de su zafaranu, sèmpiri arrexonendi cun issus.
Oi est una bella dì de grofu, de zafanau, dopu su de sicidadi finalmenti Gesu Cristu s'at fatu proi est arribada s'àcua e aici seus seghendi zafanau. E immoi ancora pagu pagu a passillu prima de andai a domu de custa amiga sant'Engesa, aundi eus a connosci amigus nous chi s'ant a contai totu is fasis de su traballu de su tzafaranu.
Custu mengianu seus andaus in campagna, eus bodditu is froris de su tzafanau, ddus eus postus me is iscateddus e ddus eus portaus a domu. Arribaus a domu ddus eus portus in sa mesa e imoi ddus depeus pulì. Pulì ita 'oit nai? Ddus depeus oberri aici. Allora ndi bogaus custus tres pistillus arrubius chi funti su tzafanau veru e propriu. Ndi segaus custa parti aici, dda poneus in d'u piattinu, in d'u prattixeddu e e lassaus andai su frori aici puliu. Ddu poneus in su cestu e ci ddu torraus a portai in campagna. Custu ddu potaus in campagna poita ca is antzianus si ant nau ca est u' atu propitziatoriu po s'annu chi sucedit, po fai u' abundanti fioridura s'annu dopu. Dopu fadeus sa vediadura, cioè ddi poneus s'ollu di obia a su frori de su tzafanau, ca est u' conservanti naturali. De chi eus fatu custa pràtiga, ddu poneus a asciugai me in d'ua mesa e ddu lassaus totu sa noti A oru de su fogu. Ddu lassaus su ncras mengiau, ndi ddu boddeus poit'est giai sciugu e ddu fadeus sa tridiadura. Sa tridiadura in ita cunsistit? Si pigat su tzafanau giai sciugau, ddu lassaus totu sa noti a in pitzus de sa mesa acanta 'e su fogu, cun su fogu allutu, e poi su ncras mengiau ddu controllaus chi est beni sciugu, ndi ddu boddeus e ddu poneus in d'unu botu de liauna serrau, e chi abarrit beni friscu e poi a su a su scuru a su scuriu, dopu ddu lassaus stai inguni, cussu abarrat trancuillu, candu si srebit po coxinai e fadeus u' atra cosa innoi in Sangavino, ddu poneus custu custu tzafanau, is pistillus, ddus poneus in d'u' arrogu de de paperi

A sa fini nosu poneus custu custu tzafanau in d'u botixeddu e ddu utilizaus trancuillamenti candu depeus cuxinai. Cumenti assessori a sa Laurera e cumenti amministratzioni nosu teneus s'obietivu de cumpletai su censimentu de is terras de de propriedadi de su comunu e e unu de custus obietivus apuntu est cuncedi custas terras a is giovunus imprendidoris chi 'olint chi si 'olint acostai a s'agricoltura e a sa coltivatzioni de sa terra, de is prantas cundimentàrias e de su tzafanau, ca est s'emblema de sa de sa bidda nostra. Seus cuntentus puru cumenti amministratzioni po po sa risposta chi eus tentu de is agricoltoris e de is produtoris, infati innoi imoi seus biendi Una abitazioni de Santu Ingiu abì si funt limpiendi e preparendi su tzafanau.
Seus arribaus a s'acabu de custa dì. In Santu 'Aìngiu eus girau, chistionau, papau, tastau su tzafaranu, sempri beni acumpangiaus de Manuela chi s'at ghiau in custa aventura, nareus, e seus ormai a sa serrada de custa de custu speciali de Eja TV po su tzafaranu in Santu 'Engiu. Intzandus Manuela, cumenti seus andaus oi? Ma pensu chi sa bidda potzat essi prexada de de custa de chi eus passau po custa binticuatresima Mostra de regionali de su Zafanau, mancai su tempus non fiat bellu meda, genti nd'est benida meda, sa genti fiat prexada de su chi ant apariciau ocannu e su chi si 'ollu contai po acabai custa custa dìi est una traditzioni chi teneus innoi in bidda nosta E custu tzafanau chi eus biu s'incingiat innoi sa dì de Santa Luxia, 'ollit nai su trexi de meseidas. Jajàja mia fiat una tzafananaja, fiat una femina chi andàt in giru po sa Sardigna a bendi su tzafanau e mi contàt sempri de custa traditzioni de candu tocat a incingiai su tzafanau, si fait una minestra in cussa dìsi e intzandus si bidit chi su tzafanau est bessiu bellu o no est bessiu bellu. Ma at essi bessiu bellu ocannu puru comenti totu is annus de sa traditzioni nosta. E intzandus gratzias a Manuela, gratzias a totus, gratzias a sa bidda de Santu 'Engiu, a custa bella traditzioni de su tzafaranu e a si torrai a biri atras bortas.